mavuto aku nyumba kwanga sindingagawane ndi munthu wina aliyense sindingamalembe pa pa tsamba langa la mchezo as an artist no amakhala kuti ndi mavuto anga cause ndi udindo wanga kusolva mavuto a umoyo wanga koma pali mavuto ena onena kuti ndekha sindingakwanise ndekha sindingasenze ndimafunikirabe munthu amene ndingagawane naye kuti ndipepukidwe um, choyambirira nkhani imene ndifuna ndigawane nanu pano nkhani imene ikusausa moyo wanga padakali pano ndi nkhani ya music yanga ndikukuwuzani inu chifukwa na kuti inu mumandipanga follow chifukwa cha music yanga chifukwa cha talent yanga inu si maneighbors anga nde sindingamakuwuzeni zokhuzana ndi kwathu kapena inu sazibale anga sindingamakuwuzeni zokhuzana ndi mmene ndikukhalira kaya ndi anthu ena kapena chani koma ndikuona kuti ndi chanzeru kuti ndigawane nanu mavuto amene ndikukumana nawo pa nkhani ya music yanga that's why I'm here kuti ndikuwuzeni kuti chikuchitika ndi chani kungonenako pang'ono ine i got introduced in the game 2015 2016 ndimene ndinayamba kumveka chilawe idayamba kutchuka nyimbo imene nayimba ndi nepman nepman ulemu wako mulungu azikudalisa unapanga chinthu chachikulu ndi chifukwa chake anthu e ndimakunyadira nepman 2016 nayimba chilawe changachi kuyambira nthawi imeneyi kufika na pano ndatulusa mahit amene ali owerengeka si ambiri ya natulusa tango chidula 2018 natulusa ufiti natulusa chidodo ndi again ndi zapompano nthawi yonseyi mwina sindinakatha kumalongosola mwatsatanetsatane kuti chimachitika ndi chani mmene nkayamba kuyimba nalibe manager nalibe sponsor panalibe munthu wina aliyense amene amandithandiza ndimagwira maganyu ndikumapita kukajambula nyimbo ku studio ndimajambula nyimbo ku studio tsiku lililonse ndapeza ndalama yokwana 1.5 chifukwa kuti producer amene ali don fox ankandiimbira foni kuti akapeza luka kina kake ubwere uzajambule nyimbo ndimene ndinkajambulira nyimbo yanga up until ndinafika potopa kuti ah, nyimbozi ndingozijambula zambiri ndijambule nyimbo yonena kuti isinthe moyo wanga nakumana ndi suspense suspense ndinakambirana naye nkhani mpaka ndinagwirizana kuti bwanji timupange approach nepman tiyimbe nyimbo imene ingasinthe chani kodi ingayambise career yanga kuti ndiziwike kuti ine ndimayimba nayimba chilawe inatchuka nthawi imeneyo nalibe ndanena kale kuti sina- nalibe manager nalibe sponsor but anthu ena they came in after ataona kuti ndayimba nyimbo yabwino amene timati timati kuti chani php entertainment they came in anandithandizira video audio nditapanga kale itayambanso kumamveka patali patali they came in it was just an oral contract sindinasainirane nawo contract ina iliyonse amangondithandiza kuti minanso zina la phiphi yo izitani izimvekerera titachoka pamenepo navutikanso kuti ndituluse nyimbo chifukwa kuti phindu lenileni muchilakwe changachi sindimalipeza ine nali mfana osatchuka or mashow anali ovuta kuti ndizapeza kumayambiriro apo mutiwonso ndinakumana ndi ndinakumana ndi mire entertainment komanso hgi achina dr v wakulilongo amene mumamziwa anandithandiza nyimbo yanga ya ufiti anandipanga sponsor video nachoka blantyre kupita kulilongo kajambula video ya ufiti mpakana video ija inatheka chifukwa kuti iwo anayikapo zanja anayikapo ndrama ndi nzeru zawo on my own i couldn't manage kuti ineyo ndijambule nyimbo ya ufiti ija mpakana itheke anthu muzimvera sindikanakwanisa pandekha chifukwa ndinali munthu wochepekedwa ndimakhala ndimangopusha zinthu koma ndili mfana wochepekedwa ndithu izozo ndiye ndivomereze choka pamenepo kunabweranso nyimbo ya tangochidula imene imeneyo sinathandizidwe ndi as a company kapena record label anali chabe anthu amene amandigayira kadola amandi kadola akachanchani chanchani mpaka ndinajambula video ya tangochidula anthu munayimvera ndikunena izi kuti munditsate bwino lomwe kuti nthawi ina iliyonse imene ndinatulusa nyimbo ngati inamveka ndi chifukwa choti anthu ena ake anayikapo dzanja on my own sizinali zophweka kuti ndikwaniritse artist amene ma upcoming artist alipo ambirimbiri amene amatha kuyimba koma sizophweka pa iwo okha kuti akhale ndi project imene angakwanise kuipanga promote angakwanise kujambula video yabwino ena amakanika eti ndi oyimba koma amakanika ndithu kukhala ndi ndalama imene angapitire ku studio kuti Aka- akali- aka- akampase producer zimakanika zimenezozo olo kulipira collab fee zimakanika zimenezozo ndikunena izi nyimbo zonse zimene ineyo ndikuzitchulazi mukuziziwa munazimvera chifukwa anthu ena ake anayikapo zanja anathandizirapo ndinayimba tangochidula kenako kunazabwera kunazabwera um, again ndi chidodo zimene zinachokera mu ep yanga ya liwu loyamba liwu loyamba ndi project imene ndinayiyamba ndi ndalama zanga chifukwa nthawi imeneyo ndimapezabe mashow zaka zina zake ndimapeza mashow komano chimene mungadziwe ndalama imene munthu amapeza kushow imene industry yathu ilili si ndalama zonse zimene ungazibwezerese kuchani koti ungazibwezerese ku music pali ndalama zina umafuna uzithandizire moyo wako kuti udzipita pasogolo mukundimvesesa so kunabwera dawa dawa si record label awa ndi anthu amene amangofuna kupanga empower ma artist ndinachitika mwayi chifukwa chonena kuti ndimangothokoza ambuye chifukwa cha anthu amene amabwera mmoyo mwanga ndipo music yanga imapitirira mpaka nanu kufika na tsiku la lero mmandiziwa mmanjoyabe nyimbo zanga koma you can see space imene ndimatenga ndisanatuluse nyimbo ndimatenga nthawi yayitali chifukwa chonena kuti chani ndimakanika pandekha kukwaniritsa kuti ndituluse nyimbo chifukwa chonena kuti ndimakhala kuti kuthekera palibe you see fast forward zonsezi ndanena kuti zimachitika ine sinasainidwe ndi munthu wina aliyense ndipo ndimakanika kupanga utilize brand yanga kuti ndizipeza ndalama zokwanira ndizitha kusamalirira moyo wanga komanso kusama ku, ku, ku, ku, kukuzira brand yanga kuti anthu chifukwa mmangonena nthawi zonse kuti simukutulusa nyimbo simukutulusa nyimbo munakaziwa mbali yanga munakatha kundimvera chisoni komano sindingalongosole china chilichonse pa facebook kapena kukalongosola kwina kulikonse ndimakumana ndi zambiri ma struggles ndi ambirimbiri amene ndimakumana nawo komano ndizovuta sindingakulongosolere zimene ndimakumana nazo zonse now ndakhala nthawi ndisakuyimba nyimbo ndi kungopanga mitekete anthu ena amanena kuti anatha munthu samatha ali moyo ine sindingathe ndili ni moyo ayi koma ndimamva chisoni kuzimvera chisoni kuti anthu akuyankhula zambiri kuti ndimangopanga focus mitekete sindikupanga za nyimbo komano sakuziwa chimene chandichitikira kuti zonsezi zizichitika akuluakulu ndikudusa munyengo zowawa ndikudusa mu zambiri zimene ndaona kuti ndingokuuzani chifukwa mukamangoona muzikhala ndi maganizo osiyanasiyana muziweruza simungaziwe kuti chikundichitikira ndi chani panopa its been a month moyo wanga olo kudya kumene kukukhala kovuta chifukwa chani ine ndinalandira proposal kuchokera kwa munthu wina amene sindifuna kutchula zina chifukwa chonena kuti sinkhani ya milandu cause sindikupikisanaso ni munthu iyayi sindikupikisana ni munthu koma ndifuna ningonena mbali yanga kuti nanenso zindipindulire nalandira proposal kwa munthu wa- amene ali ku america anandipanga propose kuti azindipanga manage ndipo ndinamuvomera ananditumizira draft ya contract naiwerenga ku email kwanga kuli maproposal ambirimbiri anthu ambiri akhala akundipanga propose kuti andisaine but on this one i got interested cause munali zinthu zambiri zimene ine moyo wanga ndimafuna zitachitika ndipo ndinaona kuti kuthekera kulipo kuti brand yanga itha kufika pena pake nditha kusintha nditha kufika pamene ine ndimatani kodi ndimafuna ndinavomera zonsezija nawerenga contract ndinawerengesa zinzanga amene ndimaziwa azibale anga ndimakonda kuwerengesa azibale anga ena ake ndimaziwa ndiwozindikirako ndithu ndi magraduate nawerengesa anthu enanso anawerenga contract ija nde tinawunikirana ndi mmene ndimayenera kuti ndimvesese komanso ndi mwina mmene ndimayenera kuti ndidziwe kuti zikutanthauza kuti chani chifukwa ine sikatswiri wa zamalamulo komanso ineyo sindingaziwe zonse ayi contract ya mapeji almost mwina 8 sindingathe zonsezo kuzitambasula ndi kuziziwa kuti zikutanthauza kuti chani akuluakulu anthu ambiri amabwera ngati angelo komano it's not easy kuti munthu uzindikire kuti munthu ukugwera pa trap kapena ndinene kuti chani you are being trapped kapena kuti ndizovuta ukakhala kuti wakumana ndi anthu ochenjera amene amaziwa ntchito yawo anthu amene ali ndi ukadaulo ofuna kupanga zawo kuti zitheke kapena unene kuti akatchali kapena ndinganene choncho nasaina contract nditawerenga china chilichonse nditafufuza china chilichonse anthu atanditanthauzira contract inali yabwinobwino koma panali mawu amodzi amene ndifuna 2214 pepani ndikukanika kulongosola mwina in details cause you know contract ndisanawerenge ndifuna ndilongosole atawo anandiuza kuti azipanga invest china chilichonse aziika 70 percent ine ndiziikapo 30 percent pa maproject amene tizikhala nawo nde mmene wotulusa album mu december nayamba kale kujambula

nyimbo zonsezonso anazimvera natumizira ma demos ananena kuti ndi zinthu za bobowo tinapanga agree pakana ndipo ndisanasaine contract panatenga nthawi panali zinthu zambiri zokambirana ndipo ndimafuna apange clarify point ina iliyonse kuti ndikathe kuimvesesa kuti ikukamba zotani atawa anandilola ine ndisanasaine contract amapanga ma delays ine nawauza kuti amwene ndakhalisa osatulusa nyimbo ndiloleni bwanji ndituluse nyimbo tijambule video adaja nayamba kupanga madelays up until ine natenga ndalama imene ndinali nayo budget zinthu zina za moyo wanga kuti ndijambulire chani ndijambulire video najambula video sindifuna kutchula ma figures mwina ndizitchula ma percentage najambula video

nditama video nawo zoti ndapanga ndi atandifunsa za video zili pati nalongosola zoti ndapanga zakuti zakuti zakuti apo bo eko dola iyi inali ndipanga recover ndalama imene wagwiritsa ntchitoyo ndikutani ndikupasa ine mpaka na navomereza nasaina contract video ili mprocess mwanimvesesa pa ndalama yonse imene ndinagwiritsa- ndinagwiritsa ntchito adawa anangoyikapo anangoyikapo 30% imene amanena kuti ndiziyika ine ija anayikapo 30% ine ndinayikapo 70% ndi ndalama zambiri video yoti inandionongera ndalama zochuluka kwambiri sindifuna kutchula ma figures komano ndifuna ndingo ndizingonena ma percentage kuti at least Mm. Two, fourteen. adawa nditasaina contract nauza kuti mani video yasala kuti ndikangopereka balance 150 kuti tiyambe kupanga ma process otulusa aja anandiuza zoti azipanga china chichonse mu- mu- mu mu contract ndinayo pompa papa koma sindingathe kuwerenga china chichonse azipanga china chichonse pa moyo wanga ma promotions what what china chilichonse mwanimvesesa ine ndinauza kuti amwene tiyeni tikaombole video yatheka video tajambula ndi anandiuza ndiyankhula naye videographer anayankhula ndi videographer anampasadi ndrama which actually ndrama imene anaperekayo ndi imene inakwanisa kuti ikhalenso 30% 150 yo inali ina- ami- anapereka yes 150 inali ngati 30% yawo inakwanisa 30% you see anapereka 30% ndikutenga video kwa videographer nyimbo zanga zimene ndinajambula za album anazitenga zonse ndikuzisunga ndinawauza kuti amwene tituluse nyimbo komanso mnanena kuti ndrama imene inajambulira video mundipasa ada anakanika kundipasa ndrama yonse ndrama yambiri kwambiri sindifuna kuitchula ndrama yambiri anakanika kundibwezera ndrama yanga kuti ah, video ndi yako nauza ada ndasaina contract contract imene unandiuza kuti ine ndizingoyikapo 30% nde nanga zichitika bwanji mashares zoti tikayamba kupeza phindu kuchokera muzimene tapangazi zizikhala bwanji adaja anakana nde ndinauza ada okay ine ndifuna ndipange terminate contract ndi malamulo a contract yathu ananena kuti uka- ukafuna kupanga terminate contract ulembe notice for kwa 30 days ulembe notice ya 30 days nalemba nalemba notice kuwauza kuti ndifuna kupanga terminate contract sindikwanisa tisanapite patali ndipo tizindula ziyamba kale then tingozisilabe panjira ngakhale zili choncho ndene ndikubwezerani ndalama yanu ija mungondibwezerani ndalama yanga kapena mungondipasa project yanga ine nditani kodi ndituluse videographer anamuuza kuti asapange release anamuopsezaopseza zambirimbiri anamuuza kuti asapange release video apo until iwo atatani kodi atalamula adawo contract yonseyi amagwisa ntchito malamulo ati aku indiana osati malamuloso aku malawi Anagwi- anapanga zimenezo ndi loya wawo ine ndilibe loya anapanga zimezi ndi loya wawo ku states kumene amakhalako pano patha mwina mwezi ndikulimbana nawo kuti andipase chani andipase video yanga sakundipasa video yanga ati ndidikire chifukwa kuti contract imanena kuti imani ndiwerenge apa contract muli ma agreements amene ndinapanga agree ananena kuti akuti point iyi sikuti ine ndine mbuli sikuti ndine osazindikira ayi zonse ndinaziwerenga ndikuziziwa ndipo ndinamvesesa iwonso nafunsa kuti apange clarify ndipo anapanga clarify ananena kuti the artist shall provide the agent cause adawa ati ndi agent osati manager ayi iwo ndi agent wa ma artist anandiuza kuti ndi agent wa ma artist

of the artist and, and, and be returned within 365 days of termination of the agreement ananditsikimizira kuti ma screenshotso ndinapanga in case kuti nyimbo yanga andibwezera pakatha chaka ine ndaononga nyimbo chaka chino ndalama zanga zambirimbiri ati within 365 days imene ili chaka ndi nthawi imene atandibwezere nyimbo atandibwezere ineyo video yanga kuti ndituluse iwo contract avomera kuti tipange terminate komano nyimbo yanga andibwezera pakatha chaka nawauza amwene sizingatheke ine ndimavutikira kuti zinthu ndizipange ndalama imene napanga ndikanatha kupangira business ndili ndi mavuto ambirimbiri chabwino ndipaseni nyimbo ndituluse tapanga terminate contract ndalama yanu ineyo nditani ndikubwezerani ndipo nawauza ndalama yanuso ili ready adawo mpakana kusunga ati ndinakuuza uwerenge ma agreements a contract ndiye ndi zinthu zomvesa chisoni kuti ndinasayina It doesn't mean kuti ndine mbuli kuti sindimaziwa chimene ndikuchita ayi anapanga clarify orally anayankhula kuti ndizoti ndingofuna kuti masiku 365 ndizakwanilise kubwezeresa ndalama imene ndinaononga in case kuti tapanga invest zambirimbiri koma tizakwanise kubwezeresa ndalama imene ndinaononga tizapange sort out ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ka, ndalama zimene tazipeza ndi ndalama zimene tinaononga kuti nditengeko gawo langa kuti nanenso ndisaluze ndiye nawauza kuti simunaluze kanthu mwandipasa ndalama yochepa imene sikukwanaso imene ili 30% imene ndakuuzani kuti ndalama yanu ili ready ndikubwezerani nde panopa ndipaseni chani ndipaseni ma, ka, ineyo machenji anu ndikupasani ndipaseni video yanga ndituluse ndikupaseni ndalama

atandisumira ineyo ah, man ah, man ndimavutika ndimavutika awanso akutumizanso mameseji ondiopsezanso you see so ndikuziwa zoti kwa ena mmazitenga ngati kuti mwina ndi nkhani imene mwina siyokhuza koma ndi nkhani yonena kuti ineyo kundikhuza chifukwa kuti ndaononga ndalama zambirimbiri ndaononga ndalama zambirimbiri kuti zonsezo zitheke ndimavutikira palibe amene amandithandiza mwanimvesesa now sindikuziwa kuti ndi ine ndingamalowereno khomo landani no kuti adawa ndibwezereno nyimbo yanga chifukwa ine had it been kuti mwina ndili ndi loya kapena mwina zinakatha kundipindulira komano ndi zinthu zonena kuti aliyense amene angandithandi amene nditamfunse kuti andithandize andiunikira kuti ndi zinthu zosatheka chifukwa kuti contract ndinatani kodi ndinasayina kale ndipo zonsezo zinalembedwadi mu contract nde ineyono apa pano chimene ineyo nda- ndalowa live iwo aonere ndi amve ineyo zimene ine sindikuwanyo sindikulimbana nawo sindikupikisana nawo and i'm not saying kuti iwo ndi munthu oyi- ndi I'm not saying kuti ku being managed ndi chinthu cholakwika kapena chanchani ine ndinasankha sogolo ndinasankha kuti zinthu zanga zindiyendere koma zandiika m'mavuto chifukwa choti ine ndimasankha kuti zinthu zanga zindiyendere mbuyo monsemu ndakhala ndikukanika kuwika ndi anthu chifukwa choti ndimaopa zinthu zina zimene sindimazimvetsetsa komanso zinthu zina zimene ndimaona kuti zindiika chani zindiika m'mavuto now i tried my best kuti mwina ndi- i should work ndi munthu onena kuti zinthu zindithandize koma zinthu zikukanika ine what i wanted m- mu- O- o- what i want ineyo ndi angondipasa nyimbo yanga ine ndingofuna angondipasa nyimbo yanga sikuti ine sindingathe kulimba ndi munthu ndilibe kuthekera kwina kulikonse ndilibe loya ndilibe ndalama zoti ndingamusumire munthu what i want angondipasa nyimbo yanga ine ndigwiritse ntchito chifukwa naononga ndalama zambiri ndalama zimene ndikanatha kupangira zinthu zambiri ndili ndi mavuto ambirimbiri oti ndikanatha kuthandizira moyo wanga ndikanatha kuyamba bizinesi ndikanatha kupanga chani Koma ndalama yonse imene ndinaigwiritsa ntchito kupanga invest mu video, wina wangobwera wangoika kuti ali ndi ndalama zambirimbiri, munthu ali ku America ali ndi ndalama zambirimbiri. Koma kuti ndimubwezere ndalama yake yochepa yeniyeni 30% pa, pa, pa. Alright. Neyo ndithokoze wina aliyense amene wandiimbira foni wina aliyense amene anandicheka azinzanga azibale anga mafanzi anga nonse ineyo ndi I don't know kuti olo ineyo kundithandiza mungandithandize bwanji ndi zinthu zoti ineyonso sindikuziwa zoti ndingatani koma ine I just felt like kuti i should share with you mumve imene ine ndimadusa ena amangoona kuti sindikutulusa nyimbo zimandipweteka ine sikuti ndinasiya kuimba kapena ndimapanga focus zinthu zina koma ndimalimbikira kuti zinthu zizikhala ndi zizikhala za boo ndizijambula vidiyo yabwino anthu muzikondwera ndiziimba nyimbo zabwino koma nthawi imene ndifuna kuyeserera kuti zinthu zanga zikhale zabwino you can see zinthu zimene ndimakumana nazo mmoyo mwanga mwanimvesesa ishu ini ndimaitenga ishu yabwinobwino pano its been a month now ndikulimbana ni munthu kuti akungopanga zinthu zomwezo mpaka pano pamakhala ngati kachi forty ndimamwimbira whatsapp call kangati kuti ndidziwe zimene ndikuyankhula sakuzimva ngati kuti ine ndikuyankhula chizu- ndikuyankhula ka language ina yake kapena ndikuyankhula zinthu zina zake zimene iye sakumvayi ndikuyankhula zinthu zabwinobwino kumuuza amwene ndipaseni zinthu zanga ndipaseni nyimbo yanga ndifuna ndituluse nyimbo yanga ayi koma ati ineyo ndi- ndinasaina contract contract yo cholinga yake siyinalinso chofuna kundithandiza anakakhala amafuna kundithandiza ishu ndi yaying'ono tikanatha kukambirana ishu iyi ndikukhala yabwinobwino ndikumbwezera tindalama timene anaononga pa ine chifukwa anaononga ndalama yochepa ndalama yochepa yeniyeni yoti osatinso ndingapemphese kwa anthu ndalama yoti ndimbwezere iyayi ndalama ndinayisonkhanisanso ndekha nayisonkhanisa ndekha ndalama yoti ndimubwezere ndipo ndalamayo ilipo namuuza amwene nachita kumupangira screenshot ndalamayo amwene kuti ndalama mwaiona ili ku account ndi iyi yoti ndikupaseni ku Malawi kuno mundiuze munthu amene ndingamtumizire ndalama iyi yoti ine ndikupase ndipase mundipase nyimbo yanga ine ndifuna ndituluse nyimbo yanga choopsa akundiyankha bola anakakhala samandiyankha bwezi nditaganiza zina akundiyankha koma akundiyankha zinthu zamwano zoti ineyo ndikuchita kudabwa ngati kuti ngati ine ndapenga misala ndi ineyo chifukwa ineyo ndikuyankhula zinthu zabwinobwino iyeso akundimva akuoneka kuti akundimva koma akungondiuza kuti ase unasaina contract nde udikire kaye ati ndidikire kaye ndidikira bwanji kwachaka nyimbo ndajambula ndajambula panopa ikutha miyezi iwiri nditajambulireni nyimbo nde ndizidikiriraso zichani moti nyimbo ndituluse ndakhaliso osatulusa nyimbo nde ndayesesa mbali yanga kuti ndi ndiono nda- nda- ndagwisa ntchito ndalama imene sindikanayikanso ku music ndikanathandizira mavuto anga ndini mavuto amwene ndini mavuto mwanimvesesa koma munthu akukanika ku alright alright ineyo zimene ndinakatha kugawana nanu ndi zomwezi kaya ena azitenga kuti ndi zinthu zopanda ntchito koma nditha kuuzani kuti ngati ndili ndi stress moyo mwanga ngati ndikusausika moyo mwanga it's about my music it's about my music ndimadalira music ineyo kuti moyo wanga uzikhala bwinobwino ndi chifukwa chake ndimapezeka zoti gawo limene ndimapeza ku music ndikalitema kuti ndibwezeresenso ku music zimakanika nawo ndazipanga sacrifice kuti nditenge ndalama ija ndibwezerese ku music now zinthu za za- ku- kuwinanso kukandipanga zinthu ngati zimenezizi ndikumva kuwawa mkati mwa mtima wanga nde ineyo alright okay okay zabwinobwino zabwinobwino zabwinobwino ineyo ndimakhulupirira ine ndimapemphera ine ndi mkhristu ine ndi mkhristu ndimapemphera ndipo ndimakhulupirira zoti kumwamba ku mulungu alipo ndipo ngati ine ndinalakwira munthu amwene ine sindimapemphesayi ndipo palibe amene amandithandizayi atiti bini kuti anthu onsewa ndatchula anabwera mu music yanga kuzandithandiza ndipo ndimathokoza chakuti kuti anthu amene anabwera kuzandithandiza for free palibe pamene anthu onsewa ndatchula palibe pamene ananena kuti afuna kutenga gawo pa music yanga kapena afuna kutenga gawo pa ndalama imene ndimapeza ku mashow ayi anangondithandiza now ndifuna kupanga munthu business yoti ine ndizipindula iyeyonso azipindula mwaona i signed a contract bwinobwino kuti tonse zindithandize ine zindithandize iwonso zindithandize for the first time i wanted to try now zandika mmavuto amene mungakwanise palibe chimene mungapange iyi palibe chimene mungapange palibe chimene mungapange koma adawa akuonera live ndipo live iyi ndiiseva ayionera nthawi ina iliyonse chimene ndingauze ine sindingakwanise kuwasumira ndilibe loya and i understand kuti ndinasaina contract ndi zinthu zomveseseka koma iwo ati amagwiritsa ntchito malamulo a ku indiana ku america ine ndi wa ku malawi i don't mind zinthu zimenezo zinachitika ngati ili mistake ndivomereze kuti mistake imeneyo ndinapanga ndine koma ine ndimazitenga ngati zinthu za simple munthu akadikire masiku 365 before ndapanga terminate contract contract yoti tangokhalako mawiki coz chisainireni sipanathenso mwina 30 days iyi chisainireni contract sipanathe 30 days iyi ati ndilembe kalata nalemba notice amwene titangokhala masiku amwene tili mkatikati mwa zimenezi zinthu zakanika zakanika zakanika nachitanso kulembesa anandilembera ndi mphwanga notice namuuza olo ase ulembe chizungu kuti mwina amvesese ndikalemba chichewa aona ngati kuti ine ndikusewera ulembe chizungu adawa amvesese zimene ndikutanthauza nalemba ndi zifukwa zimene ndinapangira terminate contract ndipo namuuza olo amwene ndimapanga expect zinthu zambirimbiri mwanimvetsetsa ine i try to balance my brand chiyambireni ineyo ndimayesesa kuti ndizingokhala relevant kaya sindikutulusa nyimbo ndimadziwa ndimavutikira kuti ndituluse nyimbo sindikutulusa nyimbo ndakhala chinthawi osatulusa nyimbo chifukwa kuti kuthekerako ndilibe mwanimvetsetsa i just try to stay relevant kuti at least nthawi imene nditazakwanise kupeza ndalama nthawi imene wina akati azabwere kuti azandithandize ineyo zizatheka ndizajambula project mwanimvetsetsa now Ndasanduka ineyo olakwa, ndasanduka ngati kuti ineyo osazindikira, akunditenga ngati kuti ineyo sinduziwa chimene ndupanga, pamene ndi zinthu zabwino bwino. Sindufuna andimvere chisoni, koma iye aziganizire. Madala muziganizire, muziganizire. Anoka it's a company mulipo anthu angapo, koma niwe muziganizire mukakhala panokha muzuzi nine ndikumva kuwawa mkati mwa mtima wanga olo moyo wanga papa ndingamaganize chani ndaononga ndalama ndi olo- olo- olo ndilibe ndalama kuti ndingajambulirenso audio ndaononga ndalama zambirimbiri kujambulira video kuti nditulutseko video nditatha chaka ndakhala zaka ziwiri ineyo chitulusireni video pa apa pasowa munthu wondithandiza ngati sindinakazipangira ndekha anakandipangira ndani poti sanapezeke munthu wondithandiza amene ana, munthu wopempha sindingamachite kuwakakamiza anthu kuti andithandize iyayi sindingamachite kuwakakamiza anthu that's why i tried to mobilize my resources kuti ndijambule video itheke ndajambula video mwaikako ndalama yochepa imene sikukwananso 400000 pano mukukanika kuti mundibwezere video yanga kuti ndibwezere ndikandalama kano nde mufunano chani ino pa moyo wanga mukufunano chani pa moyo wanga alright my guys don't worry ine si nkhani yozimangirira kapena ndi nkhani yoti chani koma iyi ndi nkhani imene ineyo moyo wanga imene undisausa moyo wanga kwa masiku onsewa si nkhaniso zina zimene mukuganiza za satanic ayi zimenezo zopanda ntchito ndilibe nazo ntchito ine sindingajoine satanic sindingapangezo zimenezo sizikugwirizana ayi ndi nkhani ya straight ine ndimapemphera ndipo ndimakhulupirira zoti kumwamba Mulungu alipodi mwanimvesesa ndiye amene mu alibezo chimene anthu mungapange anyway thanks for watching amene munaonera ngati mungakwanise muzindipemphera but I'm okay I'm a strong man I'm okay nothing can happen sindingazimangirire sindingatani mameseji anu onse amene mmatumiza ndawerenga ena mwanditumizira mavesi ndawerenga koma ndi nyengo imene ineyo ndikukanikabe kumvesa I'm a strong man and I'm, palibe chimene sindingazimangirire komabe moyo wanga ukusausika ndipo ndizakhala free pokhapokha awa akazandibwezera ine zinthu zanga that's what i want that's what i want that's what i want mukamandiona ndikuyankhula ma jokes pamene paja kucheza nanu mkati mwa mtima mmakhala nkhawa mwanimvesesa iyi ni nkhawa imene ndaona kuti sindingachitire mwina koma I should share with you cause yandisokoneza moyo wanga yandisokoneza moyo wanga chaka chikutha sinditulusa nyimbo anthu mmangoyankhula zanu pa facebook paja anatha kuyankhula zopanda ntchito koma sindingakwanisa lese umuyankha payekha payekha koma this is the issue now kuti ine ndayesesa kuti ndipange zinthu ngati zimenezi wina wabwera ndikupanga zimene iye anakakwanisa moyo mwake Alright guys, thanks for watching.